Magaye tisanamizanepo apa. Anthu akudafe dzikoli talilephera. Tiyeni tilole azungu aja abwerenso. Ndi nkhani iyi ku Malawi inatchuka kwambiri kanthawi kenakake a wayilesi inayake anafunsa ada enaake dzina lawo a Kapolo anafunsa kuti kodi za Chilembwe mumaziona bwanji nde ada aja anabifa Chilembwe koopsa ananena kuti Chilembwe anapanga phuma akanasiya kaye azungu aja atani atukule dzikoli eh, kenako ndikumatani ndikumatenga mphamvu ineyo ndimagwirizana nawo bwana Kapolo dziko ilili tinapanga phuma dziko ili talephera kulilamulira ufulu uja ndi uwu koma palibe chimene tikuchitapo in fact Pa dziko lonse lapansi palibe dziko limene kuli anthu akuda kumene zinthu zikuyenda bwino. Mukapita ku Northern Hemisphere ko dziko losaukitsitsa kwambiri ndi ndi Haiti. Haiti ndi dziko limene kuli anthu akuda eh? anthu amene anayambirira kutenga ufulu wodzilamulira pawokha kuchokera ku France kale kalepo. Hmm? Almost the same time ndi mmene America imatenga ufulu wake. Koma iwo aja zaka zonsezi akukanika kuchita nawo chinthu ufulu wawo uja. Pakana panopa tikunena panopa ku Haiti akuti kuli zigawenga mu town mbwee. Apolisi kuchita kukanika kutani? Kupanga control. Pakana apolisi kuchita kuchokera kuchani? Ku Kenya. Kupita kumene kukayesa kuti aka akasinthe zinthu. Why? Anthu akuda kumbwambwana anthu akuda kupanda nzeru ndikudziwa zoti video iyi anthu ambiri akwiya nayo anthu ambiri akwiya nayo eh? kuli ma panafricanist amaona ngati kuti ifeyo anthu akudafe ndi ena ake koma amwene kulikonse kumene kuli anthu akuda next to azungu olo makaladi anthu enawa amakhala ochita bwino anthu enawa amakhala ochita bwino hmm? ndiye Ine ndikunena kuti ifeyo ku Malawiko kuti zinthu zisinthe panopa tiayitanenso azungu aja tidzimbwandikitse kunena kuti ifeyo tayesetsa zinthu zija zatani zatikanika atatenga boma a Kamuzu Banda eh? ku Malawiko wa polisi mkulu wa polisi anali ndani mzungu chancellor anali mzungu governor anali mzungu uku kunali azungu nthawi imene ija ayi system imene ija akanayisiya chonchija hmm? chimene chinavuta kalekalero ndi loti azungu aja amationa ngati ifeyo ndi zitsilu amaona ngati kuti ifeyo ti we are beneath them okay timayenera kuwapembedza chani ndi pamene analakwisira akanati azititenga nafenso ngati anthu zinthu zikanayenda chifukwa nthawi imene ijadi ifeyo timafunika chitukuko anatipeza tisakuvala malaya tilibe mankhwala eh, tikungo tikungobalalika eh, tikungophana eh, ukapolo anathesa ndi iwo aja zimene zinali zabwino koma chimene analakwisa ndi choti iwo aja amaona ngati kuti chani ifeyo ndi zitsiru then kumatigwiritsa ntchito za thangata ndi pamene analakwisira koma panopa ndi nthawi yoti tibwererenso kumene kujako tikamyate amwene ndikukuwuzani kuti kupita ku polisi kuja commissioner wa polisi akhale mzungu ku procurement kukhale mzungu ku matenda kukhale mzungu ku traffic kukhale mzungu ku traffic kuja kukhale mzungu hmm? ndikukuwuzani kuti ku, ku scotland kuja ndi anthu oti they can provide magayi awa ku scotland yard kuja ndekuti kukhala ma atache kumabwera ku malawi kuno kumadzathandiza administration mu bomamo budget director zikhala mzungu planning mzungu ma ps onse aja kumakhala azungu huh? ndekuti kukhala no nonsense azungu amatha kupanga plan koopsa ndipo project implementation munafikako ku ma ngo hmm? olo wan tambala amafuna aziwe zoti yapita kuti Eh? Laptop ya ku ya ku NGO sungango wamba wamba kusowesa laptop ku NGO. Nde magaye mukatenge magaye akumene kujako. Hmm? Athandize kulamulira boma. Chifukwa choti black people have failed. Eh? Amati show me a successful black country. Kulibe. Kulibe dziko limene kuli anthu akuda limene likuchita bwino in terms of economics in terms of power magetsi omwewa tikukanika hmm? south africa iyi ndi imene inali hope koma kungopanga switch dynamic kuti akuda agwire agwire boma basi zinthu kuwonongeka in fact ku south africa panopa anthu ambiri amafuna chani azungu aja abwereso why chifukwa choti ifeyo sitili serious number one ifeyo anthu akuda eh, kunkhani ya long term planning izi zimativuta number two ifeyo tili impulsive kwambiri ma emotions kwambiri timaona zinthu zapafupi timafuna zinthu zoti zitisangalatse lero hmm? chifukwa chake anthu akuda olo ku america kuja ndi panja penipeni mumaziwa zoti anthu akuda ku america kuja ndi anthu osauka kwambiri koma ndi amene amagula malaya odula kuposa aliyense kugula machine car odula kuposa aliyense iwowo anthu ndimaona ngati anthu aku congo kuvala zima zima zima suti za pink za red zopanda ntchito eh? azungu amakhala akumanga zinthu zoti zaka 2000 kuno kumalawi tonse tizafa ndalama ikabwera yonse kuiblowa amene pa street why ifeyo ndi chonchi basi ndiye lolani kuti dzikoli atenge magayi amene amatha kutani angathe kusintha zinthu ndilowe of course ndikulowa kumanda eh? ndikulowa kumanda apaseni dzikoli anthu amene angathe kulisintha anthu amene ali ndi kuthekera anthu amene democracy ndi yawo ife yatikanika ndanena kale kuti kumalawi kuno tikukanika kupita patsogolo chifukwa chizi- cha zinthu za zii aliyense akuzikokera chakwathu chakwathu chakwathu wakwathu wakwathu democracy ikukanika kupita patsogolo eh? apaseni azungu zinthu zimenezizi kunena kuti ifeyo dzikoli ndi lathu mutilembe ntchito muzitipatsa chakudya kombano mutithandize chani government okay abwera nawonso kaya adzapeza kanthu kunoko no problem after all already panopa tikunena panopa nthawi ina yake imafika kuti azungu amatipasa 40 percent ya budgetary support kutithandiza half ndalama kenaka kuchipatalaku mupite ku ku medicine ku library yamanga ndi azungu hmm? fees ya madokta akulipira ndi azungu hmm? nde ngati akutithandiza ku zimenezo chimene chi- chingakanikise kuti asatithandize chani ku- ku- kulamulira bomali kusintha dzikoli ndi chani ndiye ineyo ndikukupemphani kuti inuyonso ganizani kachikenanso kuli anthu ena ake ozikonda kwambiri anthu tima tima chani ma pan africanist amaona ngati kuti basi iwowo ife tingakhale level imodzi ndi azungu osatheka amaona ngati kuti basi ifeyo ati eh, we are the same osatheka hmm? osatheka ifeyo anthu akuda ndife okanika olimbira omwewo eh, matupi abwino koma timafunika kuti tipite ku france tipite ku england kuti tikapange chani discover potential ya ife ku malawi kuno tikuta eh? athletics yomwe iyi anthu ali kumachani kumayiko akunjaku hmm? ndi kumene akupanga chani ah, realize potential yawo ndiye ineyo ndikunena kuti kuti tithese katangale ku malawi kuno itanani azungu hmm? kuti tithese uchitsiru ku malawi kuno itanani azungu munthu amene azitipangira curriculum hmm? azikhala mzungu eh? munthu amene azitipangira plan azikhala mzungu town planning mupite kumzuzu city kulilonge city mukaone manyumba akungomangidwa sei mwachisawawa uyu ikulondoza Nyumba ikulondoza. No drainage. Mpanda wa munthu ukufika uko. Mpanda wa uyu ukufika uku. Hmm? Ena akuika mtauni mumanda. No planning. And kuli ma big kumene kujako ogera. Eh? Koma chifukwa choti system imene akulira eh? akupanga zinthu mwa ufumu ndi kuti ma kickbacks too ndiye sizingatithandize itanani azungu azungu abwerenso atenge dzikoli kunena kuti ifeyo we, we, tizi tizisankha president kusankha president ujadi koma ma technocrats onse akhale azungu ndikukuwuzani kuti abwera kumene kujaku apanga ma survey akuwuzani kuti ukuku anthu achokeko ukuku ikaniko famu anthu apite uku hmm? kwakuti kwakuti kuli maminerals maminerals akuti abwere tendering process iyende mokuti mokuti zonse ikani pa online tipanga ma safeguards akuti akuti hmm? system yeniyeni ya government osati zimene tikupanga panopazi ndi zolephera zauchisiru typical zimene akuyenera kupanga anthu akuda ndinanena example ya haiti dziko la haiti ndi dominican republic ndi maneba okay uku anthu akuda uku maspanish amwene kuti mukapite ku haiti panopa uku kuli amphawi adzaoneni kuposa ku malawi kuno kumbali ina kuli anthu olemera eh? kuli anthu olemera anthu amachoka ku america kumapita ku dominican republic dualism Ku Haitiko anthu akuopa, kuli nkhondo yapachiweniweni, apolisi akuchita kuopa kuyenda mtauni. Zimatheka bwanji? Hmm? Pena pake khunguli satana anatikhalira pamsana, muzivomereza hmm? muzivomereza. Ifeyo tikapeza chinthu basi timachiwononga. Anthu akuda ku America kuja ali kumalo of course kuli ma ma po- kunali ma policies kalekalewo onena kuti amawasala anthu aja koma zina zimakhala kuti basi ifeyo ndi anthu okanika basi eh? ifeyo ndi anthu okanika kutipasa chinthu timalephera kuchitani kuchisamalira eh? ndi, ndikudusa kumanda kumanda aku china amalesa ku- kujambula eh? uh, komabe Tsiku linake ndizakujambulirani video imeneyi video video imeneyi nizayiyika pena pake kuti muz- muzaithayime manda aku china amaoneka bwanji anyway ndi ku ndi kumanda komwensoso kuli chani kuli park so moving on ndiye ndimanena kuti anzathu ma societies onse apa dziko lapansi kalekalero anali ndi ma civilization ali ndi ma writing systems, ali ndi history yaitali. Ifeyo zimatikanika. Mwamva? Sitinganene kuti zaka 200 agogo athu amatani. Tinayiwala kalekale chifukwa choti timathamangira zinthu zotisangalatsa leroli basi zithere pompo kenako zidzaoneka mmene zidzayendere tiyeni tiyitane azungu adzatithandize kuyambira maphunziro kuyambira planning ya dzikoli kuyambira chani uh, economy ya dzikoli magaya aja they will be more than willing mukawerenge mabuku ma achina william easterly amanena kuti azungu eh, chimene amafuna ndikuoneka kuti akuchitapo kanthu kutithandiza white man's burden ndiye ineyo ndikunena kuti tiyeni tikayitane azungu aja abwerenso chifukwa ifeyo dzikoli latikanika kupita ku polisi kuja kunena kuti ku ko- ko- kosegula malaisensi kuja kuli mzungu ndi ndani amene angapite kumene kujako ndi 2000 kufuna waka- kukadula chikopa hmm? kukadula chi- chi- chi- chi- chi- chiphaso kumene kujako ndiye ah, kumavomereza magayi kumavomereza takanika ifeyo takanika ah, there is no successful black country eh, ma systems amatikanika kuwapanga chani implement democracy ndi yanyuwani ife timadalira patriarchy timadalira pay for play timadalira chani ma systems ena ake onena kuti wamphamvu ndi amene atani alamulire nde tiyeni tikayitane azungu tiyeni tikayitane azungu az- abwere kumene kuku azatithandize

pa udindo koma ali pachani iwo amaziona ati servant leadership tipemphere basi akachoka kumeneko apita kukayendera chichani iwo chimene amafuna aoneke ana awo ndikuti akulemera azibale awo ndikuti akuzikundikira chomwe ndikuti akachoka amene aja alowa ena amene aja achoka tidye ndife ndikuti kuwononga chuma why eh? tiyeni tikazinyatise kwa ma big ena ake amene anatipasa zinthuzi dzikoli anapanga ndi iwowo akanafuna akanangotiphapo hmm? anatipangira dzikoli hmm? tika tika tikawafunsenso kuti tithandizeni dziko lija latani latikanika dziko lija latikanika ndiye abwere ndikuzapanga fix ma system ambirimbiri chifukwa panopa ndiye sizoona ndi mpira omwe ti mpira omwe tikukanika so yes uh, we need white people we need white people to come back to come and fix this country because we have failed mm? talephera talephera ndiuzeni area imene ku malawi tikuchita bwino panopa agriculture zero education zero ndi combination of nonsense basi ndi anafeliya anafeliya basi anthu ombwambwana sizikuziwika zoti paziko panopa tikutani tikungokhala basi fetereza atigulire ndi boma eh? boma litipange chakuti kuchipatala ino munthu olo- olo ku- kuseta munthu olo kumina eh? munthu olo madzi okumwa tizichita kuuzidwa ndi boma zoti mupange chakuti eh? mupange cha basi Is- ife chimene timaziwa ndizoti kwacha tikavinire akuti mm? uhule kukhulupirira ufiti tima munthu wakuda amayenda ngati kuti dziko lonseli ali ndi mahaters mbwe M- munthu alibe ndi kalikonse ali mbuu koma amaona ngati ali a- anthu ambiri amamuda bola achita moto mpaka yawe amakhala kulimbana ndi anthu kutukwana anthu chani you can understand kuti mahaters achuluka koma kamunthu kali kumuzi kumaona ngati kuti basi chifukwa choti iwo akolola chibe- chidebe chimodzi cha, cha mbatata ndiye kuti basi ku- akachitikira tsoka ndiye kuti ndiye mm? munthu uli kumuzi kulibe zipatala mwana akafa mwadzidzidzi basi mukaphetsa azigogo kwina kwake uku mm? zimaonesa kuti izizi zili endemic mu khungu lanu mwamva ine ndimaphunzira ku sikulu inake kunali anthu ambiri mbiri almost all countries were represented almost all countries were represented kunali anthu aku afghanistan kunali anthu aku russia kunali anthu aku kazakhstan kunali anthu aku sierra leone nde ndimadabwa ineyo kufunsa kuyankhula ndi uh, adayina aka ku sierra leone amavala chi ring ndati ayise ring iyi bwanji akuti ayise ndikubwera kunoko Hmm? agogo amene anandipasa ring iyi to protect me koma munthu daily ku church ndi mkhristu koma amakhulupiriranso zoti kunja kuno kuli afiti am- akumusaka ndikuti ka chi- chi- chipulumutso chimenecho kuyankhula ndi aku america chimodzimodzi zimene amayankhula zimene amapanga anthu aku america zodabwisa tikuti kodi what did you do wrong eh? what did we do wrong ifeyo anthu akuda everything amwene imatikanika ndiyeno no pakufunika kuti tikazimyatise let's go back and bring the white man back tikuziwa zoti is rooted in superiority azizifira zoti chani koma yes panopa amwene pakakhala 1 billion dollars 1 billion dollars eh, ya munthu wakuda ndi 1 kwacha ndalama zonse zili mmanja mwa azungu ma systems onse ali mmanja mwa azungu eni yake technology ndi azungu In fact padziko panopa palibe dziko limene lingatukuke kopanda azungu ndinanena kale hmm? anapita ku japan kukawapatsa ka technology ndikuwapatsa ka msika ku japan kuja ma japanese ndi azungu anabweranso kunoko ku china kuzawapatsa ka, ka technology ndi msika achoka kunoko akupitanso kwina ku southeast asia ndikuti kumene kwayenda azungu kumene asiyako ndalama anthu akutukuka kumene kujako ndi technology kwasala ifeyo amatipatsa kandalama ka pa dzanja koma titafuna kumenya education kupanga plan amwene industrialization kumene kujako azungu abwera ayika ma factory kumene, kumene kujako ochokera kwina hmm? even kunoko ma factory akunoko athawira ku africa kumafunika chitetezo chabwino hmm? kumafunika chitetezo chabwino kumafunika skulu zabwino muone ndi ndi- ndimapangira dala kuyika tinthu toti tima memes takumalawi pa facebook paine anthu amene amakwiya chifukwa ndi, ndi it's easy kuti munthu atani akuphe iweyo than to challenge status quo ndi ma norms a anthu akuda in fact chifukwa chimene ku, ku, ku africa ku, ku, kunalibe civilization olo kuti uh, ma, ma, ma game changers ndi zimenezizi nde kuti kukatuluka wina ake olo panopa kungoyankhula zina zake yankhula ngati ndiwe mmalawi iwe yankhula ngati amayi ako ndi amalawi hmm? amayusa language imeneija to control everyone should fall in line muzaone azimayi ku malawiko pakakhala amuna sayankhula pa gulu olo pa, pa, pa facebookpa they can't dare to comment chifukwa choti the society is so hostile ku malawiko ndikuti munthu amene wavula malaya amupha mzungu yekhatu ndi amene amabwera ku malawiko kuzakhala kuzavala mamini chani everyone else must fall in line everyone else must be miserable in fact amalawi ndi, ndi anthu, anthu akuda amafuna zimenezo zoti aliyense azivutika amalola kuti chani mwenye azipanga ndalama ah, okay asakhale munthu wakuda mzawo idea yabwino they will fight it chifukwa choti they would rather see nothing ndiye kuti ifeyo amwene 100000 years ku africa tangokhala tikuyendayenda kumbwambwana kupita uku kupita uku hmm? anthu amene anachoka ku africa kupita kwina ndikukatukuka kubweranso kumazatithandiza ifeyo kumazatiuza kuti iye mwala uwowo mutha kugwiritsa ntchito yakuti hmm? ifeyo basi kumangophana ndiye taphana in fact akuti ukapolo uja amene umabwera tinali tikuphana kale chinali chapafupi iwo aja kungobwera kupita kwa ena eh, ndikukawauza kuti tikupasani nsalu tikupasani mchere mukagwire mutigulire anthu anthu aja ndikumapita kwina samagwira anthu anthu akwawo iya limene zinalili nde timadana timadana hmm? ku america kuja amene akati anthu akuphana sizoti amakhala azungu akupha anthu akuda azungu amapha mwina anthu akuda 100 muzaka muzaka 7 koma anthu akuda okhaokha mupite ku brazil anthu akuda okhaokha mupite ku kuchani ku el salvador mupite ku congo mupite ku joni hey, eh, za joni ndiye sitingayambe ndi kukamba komwe ku joni amwene ndiye ndi capital anthu amaphana kumene kujako ndi ma screwdriver hmm? kuphana amwene society palibe chimene ikupanga ma drugs basi hmm? ma drugs basi ndiye tiyeni tiwayitanenso azungu aja abwere adzakonze dzikoli kunena kuti mmene munaliyambira muja bweraninso kodi mmene mukutionera ifeyo kunoko mungatithandize bwanji atiuza kuti nyanjayi igwirisani ntchito mwakuti ukuku dothi lanuli muzidzala mbewu zakuti eh, msika iyi mungakayipeze kwakuti position iyi pakufunika munthu wakuti sizomangotenga ku tchalitchi sizomangotenga mafumu kupita nawo ku un hmm? zinthu zazii zopanda pake tiyeni tipitenso kwa a- Ndimalize ndi kugwirizana ndi bwana Kalonga, ah, bwana Kapolo aja kunena kuti yes, kuyambira achina John Tembo, a- achina John Chilembwe aja analakwisa kulanda bomali mwamsanga. Anthu amene anamuyitana Kamuzu kuti abwere adzalande dzikoli kuchokera kwa azungu analakwisa. Akanasiya azungu aja amange misewu, amange ma estate, eh, amange miz- madziko. kenakono ife tidzaka titenge mphamvu zija anyway uh, kwabwera call cheers what the hell